Tír na nÓg. Fadó fadó in Éirinn, ba iad na laochra móra, na Fianna, an t-arm ba láidre dá raibh riamh sa tír. Ba ghrúpa iad na Fianna a bhí an-dílis dá chéile. Cé go raibh saol dainséarach acu, bhain siad taitneamh as an eachtraíocht agus as na dúshláin a bhain lena leithéid. Bhí buíon den Fhianna ag seilg cois farraige lá. Ina measc bhí a gceannaire Fionn agus a mhac Oisín. Bhí pearsantacht láidir ag Oisín agus bhí sé tiomanta go mór dá arm. Lean na sealgairí eilit isteach i gcroílár na coille, áit ar tháinig siad ar radharc dochreidte. In áit na heilite, chonaic siad spéirbhean ghleoite ar chapall. Bhí coróin seodmhar uirthi agus í gléasta i róba álainn luachmhar. Bhí aoibh ghnaíúil uirthi, agus an chuma ar an mbean agus ar an gcapall bán go raibh solas ag lonrú uatha. Dia dhaoibh ar maidin, is mise Niamh! a dúirt sí, is mise Banphrionsa Thír na nÓg. Is oileán draíochtúil é, níl galar nó bás ann agus ní éiríonn duine ar bith sean ann. Rinne roinnt de na Fianna magadh faoi seo. Bhí rudaí iontacha cloiste acu faoi Thír na nÓg ach chreid siad nach raibh iontu ach finscéalta nó baothchaint. Cén fáth ar tháinig tú anseo, a Niamh? a d'fhiafraigh Fionn di. Tháinig mé anseo ar thóir do mhic Oisín, a d'fhreagair sí. Leath súile an laoich óig nuair a chuala sé a ainm. D'fhéach sé uirthi agus ar an bpointe boise thit sé i ngrá léi. Leanfaidh mé thú áit ar bith a dtéann tú, a Niamh, a dúirt Oisín, ag tuirlingt dá chapall. Bhí iontas an domhain ar na Fianna a leithéid de chaint a chloisteáil óna gcomrádaí. Fan, a Oisín! a d'impigh a athair air. Céard a dhéanfaidh tú mura bhfuil Tír na nÓg go díreach mar a shíleann tú? Ach ní fhéadfaí intinn Oisín a athrú. Geallaim go bhfillfidh mé ar Éirinn lá éigin, a Dhaid, agus inseoidh mé duit faoi Thír na nÓg. In airde ar chapall bán Niamh leis agus d'imigh siad leo ag marcaíocht tríd an gcoill i dtreo na farraige. Léim siad ó bharr Aillte Chiarraí isteach i dtonnta móra na farraige cáite thíos fúthu. Bhí aiféala ar Oisín ar feadh soicind faoina chinneadh dul in éineacht le Niamh. Ach nuair a d'oscail sé a shúile, chonaic sé radharc dochreidte. Bhí scoilt san fharraige agus cosán ar an ngrinneall rompu. D'eitil éisc sa spéir agus bhí íomhánna draíochtúla le feiceáil sna ballaí uisce ag taobh an chosáin. Chonaic Oisín beithígh ollmhóra, crainn chomh hard le sléibhte agus páirceanna lán de bharra órga. An bhfuil na rudaí seo ar fad le fáil i dTír na nÓg? a d'fhiafraigh sé de Niamh le hiontas. Rinne Niamh gáire. Tá, a dúirt sí, ach níl sna rudaí a fheiceann tú anseo ach blaiseadh de na hiontaisí atá i ndán duit i do bhaile nua. Bhí binneas san aer agus tháinig siad i dtír ar thrá bhán le cnoic ghlasa áille taobh thiar di. Shín Oisín a mhéar i dtreo an chaisleáin mharmair a chonaic sé os a chomhair, ag cur ceiste ar Niamh le gliondar. Ná habair liom gur leatsa an caisleán sin?
Rinne Niamh meangadh gáire leis. Ní liom a chroí, sin an áit ina bhfuil cónaí ar Fhomór an Gruagach. Mhínigh an Bhanphrionsa go raibh banríon á coinneáil ag Fomór mar phríosúnach ina chaisleán. Ní fhéadfadh an Gruagach an bhanríon a phósadh go dtí go raibh an lámh in uachtar faighte i gcath aige ar fhear daonna. Bhí an bhanríon tar éis blianta fada a chaitheamh mar phríosúnaí. Toisc nach raibh aon fhear beo ag iarraidh troid i gcoinne an ghruagaigh. Lig domsa é a throid mar sin, a d'fhógair Oisín. Ní raibh an laoch óg Fíníneach tar éis dearmad a dhéanamh ar an ngeall a bhí déanta aige cúnamh a thabhairt do chách in am an ghátair. Chuir an bhanríon míle fáilte roimh an lánúin agus bhí áthas an domhain uirthi nuair a chuala sí go raibh Oisín le troid ar son a saoirse. D'ullmhaigh sí an dinnéar agus mhínigh sí go mbeadh Fomór ag filleadh abhaile gan mhoill. Phléasc an gruagach tríd an doras le fearg. Ach tháinig miongháire air nuair a chuala sé faoin troid a bheadh ann idir é féin agus Oisín. Go beo! a scread sé. Thóg Oisín agus Fomór a gclaimhte le fonn agus chuir siad tús leis an troid. Bhog siad trí phasáistí an chaisleáin ag bruíon agus amach leo tríd an doras go dtí na plásóga. Lean siad ar aghaidh ag troid ar feadh laethanta fada. Fuair Oisín an lámh in uachtar air faoi dheireadh agus bhain sé an cloigeann den ghruagach in scríob amháin. Scaoileadh saor an bhanríon agus lean Niamh agus an fear óg ar aghaidh ar a mbealach. Nuair a shroich siad Tír na nÓg ar deireadh, baineadh stangadh as Oisín. Bhí an áit ní b'áille ná áit ar bith eile. Fiú ina shamhlaíocht féin. Bhí na crainn agus na foirgnimh ag lonrú le gile agus bhí cuma na féile orthu ar fad. Bhí sluaite móra daoine ann le fáilte a fhearadh rómpu. D'imigh buairt an tsaoil ó Oisín a luaithe is a chuir sé cos ar talamh. D'amharc sé ar Niamh le miongháire mór ar a aghaidh agus chuidigh sé léi tuirlingt den chapall. Phós an bheirt ag searmanas galánta. agus lean an bhainis ar aghaidh ar feadh i bhfad. Anois, bhí Oisín in ann é féin a bhá i bpleisiúr an tsaoil, rud nach fhéadfadh sé a dhéanamh mar shaighdiúir. Léigh sé leabhair, phéinteáil sé pictiúir agus sheinn sé uirlisí ceoil. Bhí an grá a bhí aige do Niamh ag láidriú lá i ndiaidh lae. Lá amháin agus é ag siúl cois locha thosaigh Oisín ag machnamh. An mairfidh an saol mar seo go brách? Díreach ansin, chonaic sé a scáth in uisce crithlonrach an locha thíos faoi. Thug sé faoi deara nach raibh sé tar éis dul in aois ar chor ar bith, fiú i ndiaidh na tréimhse fada a bhí caite aige i dTír na nÓg. Cé mhéad ama atá caite anseo agam? a cheistigh sé. An bhfuil laethanta, seachtainí, blianta, nó níos mó, caite agam anseo? Chuir Niamh i gcuimhne dó nár ghá bheith buartha faoi chúrsaí ama toisc nach rachadh sé in aois nó nach bhfaigheadh sé bás go deo i dTír na nÓg. Smaoinigh Oisín siar ar a athair agus ar na Fianna ar fad in Éirinn, fir ar throid sé taobh leo i dtréimhse eile dá shaol. Bheidís ag éirí níos sine in Éirinn anois. Mhothaigh Niamh go raibh cuid dá chroí fós in Éirinn ag Oisín agus go raibh sé ag cuimhneamh air seo anois. Gheall mé dóibh go dtabharfainn cuairt orthu agus go n-inseoinn dóibh faoin áit seo, a d'fhógair sé, agus mar sin caithfidh mé imeacht ar ais anois. Bhí Niamh ar a míle dícheall ag iarraidh intinn Oisín a athrú, ach níor éirigh léi. Thug sí barróg dó agus bhronn sí a capall air. Beidh tú slán chomh fada agus a fhanann tú ar an diallait, a mhínigh sí. Ach má thuirlingíonn tú den chapall seo, ní bheidh tú in ann filleadh ar Thír na nÓg go deo. D'airigh Oisín nach raibh sé in ann marcaíocht tríd an bhfarraige tapa a dhóthain. Léim a chroí mar a bheadh iasc ann nuair a chonaic sé aillte Chiarraí ar fhíor na spéire. Agus é ar thalamh na hÉireann, bhí an chosúlacht air go raibh sé tar éis tír úrnua a aimsiú. Ní raibh na cathracha ársa le feiceáil ann a thuilleadh. Bhí cuma thanaí agus lag ar na daoine. Bhailigh slua beag fear le chéile nuair a chonaic siad Oisín ag teacht ina dtreo. Cá bhfuil na Fianna agus a gceannaire Fionn, m'athair, a d'fhiafraigh sé díobh. D'fhéach na fir ar a chéile, mearúil ina súile acu. Ansin d'fhreagair duine acu, Tá na Fianna agus Fionn Mac Cumhaill imithe leis na céadta bliain. Bhris croí Oisín. Bhí sé imithe ar feadh na gcéadta bliain agus bhí athruithe móra tagtha ar Éirinn. Thug sé camchuairt ar an tír go croíbhriste, ag fáil amach go raibh fir chráifeacha i gceannas ar an tír anois agus go raibh siad tar éis séipéil a chur in áit na ndún agus na gcaisleán. Bhí cloch mhór throm tar éis titim ar bhóthar agus bhí grúpa buachaillí ag iarraidh í a bhogadh. Lig domsa í a bhogadh! a dúirt Oisín go fuinniúil. Chrom sé síos ó dhroím an chapaill agus chaith sé an chloch thar na cnoic le haon lámh amháin gan stró. Rinne na buachaillí iontas d'fhuinneamh iontach an laoich os a gcomhair. Go tobann, bhris strapa na diallaite agus thit Oisín den chapall. D'athraigh an fear óg láidir ina sheanfhear lag caite i bpreabadh na súl tar éis dó titim de chapall Niamh. Rith an capall uatha ar nós na gaoithe agus chabhraigh na buachaillí le Oisín seasamh suas. Shiúil siad leis suas an cnoc go mainistir ar a mhullach. Chuir sagart áitiúil darb ainm Pádraig fáilte roimhe. D'inis Oisín scéal Thír na nÓg do Phádraig. Chlaon sé a cheann agus dúirt sé, Ach an oiread leat féin, tuigimse cé chomh deacair is atá sé teacht go tír nua agus scéal agat le scaipeadh. Anuas air sin, tá's agam go dtiocfaidh tú ar phárthas síoraí arís thuas sna flaithis. Cé nár aontaigh siad le tuairimí a chéile i gcónaí, agus gurbh an leo creideamh a chéile a cheistiú, d'fhás cairdeas na beirte le himeacht aimsire. Ba an leis an mbeirt acu a gcuid scéalta a insint. D'inis duine acu scéalta faoi rúndiamhra ársa na tíre agus d'inis an fear eile scéalta faoin todhchaí. Cuimhnímid fós ar an mbeirt fhear seo sa lá atá inniu ann, duine acu mar laoch Fíníneach agus mar fhile, Oisín, agus an duine eile mar chosantóir finscéalach na hÉireann, Naomh Pádraig.